Сэлам гуапэ фызох, си къуэш лъапӏэхэр, си шыпхъу лъапӏэхэр, нобэ Тхьэм и махуэ лъапӏэм, Тхьэм и унэм дыкъызэришам щхьэкӏэ, фӏыщӏэ хуэтщӏу, иджыпсту сыхуейт Тхьэм и псалъэм щыщ пычыгъуэ сыкъеджэну. Уэрэд, блыщӏ. Сыт щыгъуи сыпщӏыгъунщ уэ Щӏыхь пхуэсщӏым хэзгъэхъуэнщ. Махуэ къэси сӏуэтэнщ сэ уэ пхэлъ щыпкъагъэри. Дымыкӏуэду дыкъебгъэлын папщӏэ къытхуэпщӏэхэри, я бжыгъэ плъытэн плъэмыкӏынуми. Уэ зиусхьэну ди Тхьэ, уи унэшхуэм сыщӏыхьэнщ. Уи ӏэщӏагъэшхуэхэм и щыпкъагъэм и щӏыхьыр дэни щысӏуэтэнщ сэ. Си цӏыкӏуагъэм щыщӏэдзауэ сыбоущий уэ ди Тхьэ. Уи ӏэщӏагъэ телъыджэхэр иджыри къэс соӏуатэ, Жьы сыхъуху, си щхьэр тхъуху сумыбгынэ, уэ ди Тхьэ. Мы щӏэблэми къыкӏэлъыкӏуэну щӏэблэхэми, уи гуащӏэмрэ лъэкӏыныгъэ ину уиӏэмрэ зыхуэдэр яхуэсӏуэтэху. Гуащӏэу пхэлъри, щыпкъагъэу уиӏэри уафэхэм нэсащ, ди Тхьэ, ӏуэхугъуэшхуэхэр зэфӏэпхащ уэ. Ди Тхьэ, хэт хъун уэ пхуэдэ? Шэчыгъуейуэ тхьэмыщкӏагъэ куэдыр уэ къысхуэбгъэкӏуащ сэ, ауэ щӏэрыщӏу сыкъэбгъэпсэужурэ Щӏым и куупӏэм сыкъыщӏэпшыжынщ. Сыпӏэтынщ уэ лъагэу, гупсэхугъуэ къызэптыжынщ. Пшынэкӏэ сыдежьууэ уи щӏыхь пхуэсӏэтынщ, щыпкъагъэу къытхуиӏэм и щӏыхь си Тхьэм шыкӏэпшынэм къыхуизгъэкӏынщ. Израилым и Тхьэ Лъапӏэ, макъ лъэщкӏэ уэрэд щыпхужысӏэкӏэ си ӏупэр гуфӏэгъуэм зэлъещтэ. Си псэу къебгъэлари арщ. Бзэуэ сӏурылъым махуэ енкӏэ уи щыпкъагъэр иӏуэтэнщ. Амин. Нобэ сытепсэлъыхьыну сызыхуейр Библиера. Ди жагъуэ зэрыхъущи, Библие псалъэр ди адыгэм щызэхахым де и нэхъыбэм абы жор, абы иконэ, тхьэнапэ, абы кхъуэл пыщӏауэ ауэдэу ягугъэ. Ну, дэри Библиер щыдмыщӏэм щыгъуэ, дыкъыщемыджэм щыгъуэ ауэдэу ди гугъэу щыта. Ауэ Библием къеджэн Нэужькӏэ ар ауэдэу зэрыщымытыр къыболъагъу, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, япэ дыдэрауэ, жорым теухуауэ Библием жиӏэр псоми дощӏэ. Жорыр цӏыху щаукӏыу, цӏыху казнит щащӏу, ауэдэ щӏыпӏэу щытауэ аращ, ахъумэ, диным зыгуэркӏэ епхауэ, религием епхауэ ауэдэу щыттым. Етӏуанэрауэ, Кхъуэм щхьэкӏэ дажэ, жи, пшхыныр къэгъэнауэ ужьэхэуауэ щытмэ, пщыхьэщхьэ хъухункӏэ узэрымыкъабзэр жеӏэ. Зыбгъэпскӏами, щыгъын къабзэ пщыгъыу щытми. Адрей тхьэнапэм теухуауэ, иконэ жыхуэтӏэхэм теухуауи Тхьэм и фарзым хэтщ. Уафэми щӏылъэми зыри щывмыгъэлъапӏэ, сэращ Тхьэ сэ фӏэкӏ, нэгъуэщӏ Тхьэ щыӏэкъым жери. Аращи, абдеж занщӏэу цӏыхум Зэгупсыс ӏуэхугъуэхэр абдей къыщигъэнэн хуей мэхъу Библием къеджэн щӏидза нэужькӏэ. Библие псалъэр, къапщтэу щытмэ, урыс псалъэм, грекыбзэ псалъэ Библиусым къытехъукӏауращи, къикӏыр сыт абы? Библиотекэр, Библиусым къытехъукӏауращи, библиотекэ псалъэм тхылъ куэд зыщӏэлъ жыӏэу унэ зэрыщыӏэр къыдегъащӏэ. Адыгэхэм япэм щыгъуэ жаӏэу щыта нэхъыжьхэм, чытапэм иплъэри къэхъуну-къэщӏэну къыджиӏащ жаӏэу, нэхъыжьхэм жаӏэу щыта ауэду, нэхъыжьхэм щхьэкӏэ. Кытап жаӏэ, чытап жаӏэ, ауэ адыгэбзэкӏэ жыпӏэу щытмэ, тхылъ куэд жыӏэура. Библиер тхыщӏу, тхылъу хыщӏрэ хы мэхъу, бегъымбар плӏыщӏрэ плӏым ятхыжаура. Библиер нобэ мы дунейм абынэ нэхъ тхылъ, цӏыху куэд зэджэ, зыри щыӏэкъым тхылъ. Япэм щыгъуэ Библиер ауэдизу уасэ иӏэу ябжти, унагъуэм и щӏы лъэныкъуэр иратурэ Библие къащэхуу щыта зыхузэфӏэкӏхэм. Зыхузэфӏэмыкӏ мылъку зиӏэхэм ӏэкӏэ къратхыкӏыу щыта мыдрей зиӏэхэм дей кӏуэурэ. Къаруушхуэ трагъэкӏуадэу щыта ар я унагъуэм щӏэлъын щхьэкӏэ, абы къеджэн щхьэкӏэ, пэжыр къащӏэн щхьэкӏэ. Библием укъеджэн щӏэбдза нэужь къыбгуроӏуэ Библиер зиӏисыр. Дунейм и пэм щыщӏэдзауэ и кӏэм нэсыхункӏэ тхауэ зэритыр уегъэлъагъу. Историеми наукэми сопровождать ящӏ Библиер, ауэ историе наукэм зэрыжиӏэм щхьэкӏэ ди фӏэщ хъураӏым. Библием жиӏар абы зэрыжиӏэм щхьэкӏэ Ар яужьым итщ, ар абы япэ итынкӏэ ӏэмал иӏэкъым. Дыкъэзыгъэщӏам жеӏэ, Сэ щэхуу зыри сщӏэкъым, жери бегъымбар Амос дей щыжеӏэ. Си бегъымбархэм нахуэу якъыхузэӏузмыхауэ, жи. Дэ ди быным теухуауэ къапщту щытмэ, Къетлъэфажьэу занщӏэу дыукӏынукъым, къуаншагъэ гуэр имыщӏауэ щытмэ. Ищӏэ хъун гуэр, ищӏэ мыхъун гуэр щищӏам дей дешхыдэну е сэ щэрэ зыгуэр тщӏэнура. Ещхьыркъабзэу Тхьэм дэ дымыщӏу зыгуэр, зы ӏуэхугъуэ гуэр абы ищӏу щытмэ, ар тэмэмагъэкъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, Езбы жеӏэ, Япэщӏыкӏэ хъыбарыр согъэӏури, итӏанэщ сэ щысщӏэр. Псалъэм папщӏэ псоми дощӏэ, дунейр псыкӏэ зэрыкъутэжар нобэ цӏыкӏуми инми жаӏэ, Абы щыгъуэм илъэсищ щэрэ илъэс тӏощӏкӏэ ящӏа а кхъухьыр. Иджы ауэдизыу Тхьэм къажриӏауэ щыта, дыкъэзыгъащӏам дыкъыжриӏауэ щыта. Модэу сщӏынущ, модэу сщӏынущ, жери. Япэ щӏыкӏэ хъыбар егъэӏу. Аращи, Библием нобэ нетӏэ зэрыжытӏащи, уасэшхуэ иӏэщ, лъапӏэщ, Ауэ куэдым я унэм щӏэлъщ, ауэ мащӏэщ къеджэр. Къеджэм и закъуэкъым, мащӏэщ зыхэзыхыу ирипсор. Библием езым итщ, Насыпыфӏэщ гъуэгу махуэ теуващ си псалъэм къеджу зыхэзыхыу зыгъэзащӏэр, жери. Укъыщеджэкӏэ зыхэпхын хуей а Тхьэм зэрипсалъэр, а Тхьэм и псалъэр зыхэпхар Бгъэзэщӏэн хуей, гъуэгу махуэ утеувэн щхьэкӏэ, жи. Итӏани ди жагъуэ зэрыхъущи куэдым дрохьэлӏэ, Библиер зэрадзэкӏа ӏэджи халъхьа, ӏэджи хахащ, жери. Бегъымбар Иеремеи дей Тхьэм къыщыжиӏауэ щыта, Сэ си псалъэм сэ сыкӏэлъоплъ, си нэр акӏи-мыкӏи сымыгъаплъу Абы фӏэкӏа ӏуэху симыӏэу ар сохъумэ, жери, бодрствовать, жери урысыбзэ псалъэ щыӏэ. Абы къикӏыр, нэгъуэщӏ ӏуэху зезмыхуэу си псалъэр къэхъун щхьэкӏэ, сэ си псалъэ езгъэтхам нэсын щхьэкӏэ цӏыхур сэ сыкӏэ сэ сохъумэ жиӏа. Аращи, Тхьэм ихъумэр цӏыхум хуэкъутэну, хьэмэ цӏыхум зыгуэр хухэлъхьэну. Хухэлъхьэнкӏэ ӏэмал иӏэкъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, псом нэ нэхъ лъэщ, псом нэ нэхъ лъагэ, псом нэ нэхъ инщ, Абы ихъумэр зыми хуэкъутэнукъым. Библиер еджэхэм ящӏэ тӏууэ зыхэлъщ зэгурыӏуэныгъэжьрэ зэгурыӏуэныгъэщӏэрэ жери. Куэдым ягугъэ, япэм щыгъуэ зы хабзэ щыӏауэ, зэгурыӏуэныгъэжьым щыгъуэ, зэгурыӏуэныгъэщӏэм щыгъуэ хабзэ нэгъуэщӏ къэхъуауэ, ауэ ауэдэу щыттым, зэгурыӏуэныгъэжьыр зы къэмынэ зытепсэлъыхьыр абы щыгъуэм бегъымбар щыӏахэм ятхар цӏыху лъэпкъым къыхэкӏыуэ Къегъэлакӏуэ дунейм къызэрыкӏуэнур ятхаура? Псори дыщыгъуазэщ Адамрэ Хьэуарэ жэнэтыр зэрыфӏэкӏуэдауэ щытар. А жэнэтым дызышэжын къызэрыкӏуэнур псоми жаӏэура? Бегъымбару щыӏам Муса дей къыщыщӏэдзауэ я ӏэпэ здашийуэ щытар жэнэтым дызышэжын къызэрыкӏуэнур жаӏэу щытаура? Зэгурыӏуэныгъэщӏэм къэса нэужькӏэ, зэгурыӏуэныгъэщӏэ зытепсэлъыхьыр Исус Христосщ. Исус Христосыр адыгэбзэкӏэ жыпӏэу щытмэ, къегъэлакӏуэу дамыгъэ зытелъ жиӏэура. Исус щым къегъэлакӏуэ жиӏэура, дамыгъэ зытелъ жыпӏэу щытмэ, япэм щыгъуэ бегъымбар хъунухэр, пащтыхьу ягъэувынухэм дагъэ лъапӏэ щахуэу къыхагъэщхьэхукӏыу щыта дамыгъэ тращӏыхьу щыта? Аращи, Иисус Христос хьэрыпыбзэкӏэ Хьиса Мэссихь адыгэбзэкӏэ къегъэлакӏуэу дамыгъэ зытелъ жыӏурэ. Дощӏэ зэрыбегъымбарыр, ауэ япэм щыгъуэ бегъымбарым щынэмыщӏау пащтыхь хъунухэр шыдэм трагъэтӏысхьурэ къалэм дашэу щыта. А пащтыхьыгъуэ щиӏыгъыну къалэм шыдым тесу дашэу щыта и цӏыхухэм Ящӏэт ар пащтыхь зэрыхъун хуейри я щыгъынхэр хуагъэтӏылъу. Пальмэ къудамэхэр гуащӏыкӏыурэ ягъэтӏылъу щӏы пцӏанэм трамыгъэувэу ауэдиз пщӏэ хуащӏт, абыхэми ауэдэу дашэу щыта. Исус псоми дощӏ ауэдэу зэрыдашауэ щытар. Ар зы, етӏуанэрауэ жысӏэну сызыхуейр? Мы дунейм сыт хуэдэ дини къапщту щытмэ, Фарз гуэр зымыгъэзащӏэ дин щыӏэм, фарз, закон жыӏэура закон гуэр зымыгъэзащӏэ щыӏэми? Закон гуэр зыгъэзащӏэу мы дунейм сыт хуэдэ дин тету щытми щӏигъэзащӏэр сыт? Къемэт махуэм къелын щхьэкӏэӏэ? Нтӏэ къемэт махуэм дауэ къызэрелыну къегъэлакӏуэ имыӏэу щытмэ? Аращи, зэгурыӏуэныгъэжьыр зытепсэлъыхьу щыта мис цӏыху лъэпкъым къыхэкӏынущ мыуэдэ жыхуаӏар, зэгурыӏуэныгъэщӏэм щыжеӏэ ди япэкӏэ дэ зыри щӏэу тхыӏым, япэм щыгъуэ бегъымбархэм ятха. Къэкӏуэнущ жыхуаӏар нобэ къэкӏуащ, жари Исус мы щӏым къыщалъхуа нэужькӏэ и гъащӏэр къратхыхыурэ япэм щыгъуэ ятха, адэкӏи аргуэру нэхъ лъагэжу сӏэтынщи, лӏэужьыгъуэ плӏыщӏкӏэ родословиер къребжэкӏ, Исус теухуауэ. Мыуэдэм къилъхуну, мыуэдэм къилъхужыну, мыуэдэм къилъхуну жыӏурэ адэжь плӏыщӏ къребжыхри, итӏанэ Исус къызэралъхуар жеӏэ. Псоми дощӏэ Исус къызэралъхуам хуэдэу зы цӏыху мы дунейм къызэрамылъхуар. Лӏы имыӏэу цӏыхубздэс, щхьэгъусэ имыӏэ щӏыкӏэ, мелыӏычыр къакӏуэри, Мыуэдэ унафэ Тхьэм иӏэщи, уэ улъхуэнурэ къаплъхунущ, жери къалъхуауэ щыта, итӏанэ къыщалъхуам щыгъуэ, уэ къаплъхуну къуэм Исус фӏэфщынущ, жиӏэ, адэкӏэ сыт жиӏэр? абы цӏыхухэр я гуэныхьым къригъэлынущ жиӏэ. Аращи, нобэ Библием дрихьэлӏа нэужькӏэ, а урыс дин жыдмыӏу, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, а урысым ейуэ щытмэ, Америкэри, Англири, Францэри, Италири, Германири къоджэ абыхэм. Урыс дин псоми къащтаурэ. Урысым япэ адыгэм чристэн диныр иӏыгъу щта. Илъэс щитӏ ипэкӏэ адыгэм къищтау щта. Ди адыгэ черкес князьхэмрэ Греческэ цархьэмрэ зэкъуэш зэрыгъэхъуауэ щыта зэман гуэрым щыгъуэ Византие зэманым щыгъуэ. Историемкӏэ къыфхуэщӏэну ар. Абы щыгъуэм я культурэ, я хабзэ, я диныр ягу ирихьри, езы абыхэм къащтауэ щыта хуейу добровольну. Мыбыхэм дакъыщӏыкӏэрыхур ара, мыхьэр щӏэлъэщыр ара, мыхьэр къабзагъэкӏэ къыщӏытекӏуэр аращ, жари ягу ирихьу я гум дыхьэри къащтауэ щыта. Урысым къыщищтар дощӏэ, Крещение Руси щыщыӏар дапщэщ, князь Владимир щыгъуэ, тысяча лет хъуауэра, абы ипэкӏэ иджыри илъэс щитӏкӏэ ди адыгэм къищтауэ щыта. Аращи, нобэ куэдым жаӏэ ди адэжьхэм яӏыгъыр дэ къэдгъанэу дауэ нэгъуэщӏыпӏэкӏэ дыкӏуэн, жаӏэри, ауэ къапщтэу щытмэ, ди адэжьхэм дин ӏэджи яӏыгъа дэ? Сыт хуэдэ адэжьра дызыкӏэлъыкӏуэну къапщтэу щытмэ? Псоми дощӏэ, япэщӏыкӏэ мэжусийу зэрыщытар, Итӏанэ чристан зэрыхъуар, итӏанэ джыдэу муслъымэн щыщари къэува. Аращи, сэ къапщту щытмэ, нобэ сычристанщ. Цӏыхур къоуври, уи адэ муслъымэну щытащи, уэ тхьэу чристан ухъуа, тхьэ предат пщӏа, жаӏэ. Ауэ ауэдэу къапщту щытмэ, ауэдэ абы уеплъу щытмэ ӏуэхугъуэм, си адэр муслъымэну щыт, муслъымэн щыхъуам щыгъуэ, Абы и адэжьыр чристэну щыта? Абы и адэ предат ищӏаӏэ? Си дедыр чристэн щыхъуным щыгъуэ, си прадедыр мэжусийу щыта, язычнику. Ар мэжусийу щыту абы и къуэр тхьэ чристэн хъуа? Ди адыгэм щэ ихъуэжа и диныр аращи, сыт хуэдэ адэра узыкӏэлъыкӏуэн хуейр? Къапщту щытмэ, япэ дыдэ Алыхьталэм къигъэщӏа, дыкъэзыгъэщӏам къигъэщӏа ӏэдэм де бгъэзэжу, псоми ди Адэр аращи, абы де къыщыщӏэдзу дыкърикӏуэн хуейуэра? Си адэм и адэжьым и адэжьым дей къыщыщӏэдзэн хуейр, къыщыщӏэдзэн хуейр ӏэдэм де. Дыкъэзыгъэщӏам жеӏэ, Уэри, уэ къыптехъукӏ уи бынми, абы и быныжми жыурэ ауэдэурэ макӏуэ, мис мы си хабзэр хэпщӏэ, жери. Аращи, къыщыщӏэддзэн уейр ипэра. Псори дыщыгъуазэ, Торэт, Зэбур, Инджыл, Къурӏэн ауэдэу къакӏуэращи, Торэтыр Муса бегъымбарым итха тхылъитхура къапщтыщтым, а Торэт жыущтымэ, Торэ, журтыбзэкӏэ жыпӏэм, закон, хабзэ жыурэ. Грекыбзэкӏэ номес, а зэманхэм щыгъуэ оригиналу щытар арати, дуней псор грекым щыпсалъэм, грекыбзэкӏэ щыпсалъэм щыгъуэ номес, адыгэ псалъэм нэмысыр къыщыхыхьар арат, ажи. Номысым къытехъукӏауэрэ грекхэм щыпыщӏауэ щыщытам щыгъуэ, нэмыс хабзэ жыӏэурэ аращи, япэ дыдэ къигъэщӏа цӏыхум де бгъэзэжу, абы къыритау щыта Торэ, нэмыс хабзэ жыхуэтӏэ, номыс жыхуэтӏэм къыщыщӏэбдзу къырикӏуэн уей, абдера къыщыщӏидзэр. Тхьэм зыгуэр къыщигъэщӏакӏэ а къигъэщӏам теухуау хабзэ иӏэн уеӏэ. Сыт хуэдэ ӏуэхугъуэ къащтэ мы дунейми, машинэ къэтщэхум инструкцэ иӏэ, хабзэ иӏэ. Хабзэм утетым илъэс тӏощӏкӏэ уисыфыну. Хабзэм утекӏыу щытмэ сыхьэт ныкъуэми пхуэкъутэну машинэ. Ету зэрытет зэ дыдэми хабзэе, инструкцэе, ари пхуэкъутэну занщӏу, куэд ӏейрэ пхузехьэну. Хабзэм тетыр ар зекӏуэну. Инструкцэм укӏэлъыплъу щытмэ, абы зэрыжиӏэм хуэдэу пщӏыуэ щытмэ. Аращи, абдей къыщыщӏедзэ, итӏанэ жысӏэну сызыхуейра. Торэт, Зэбур, Инджыл, Къурӏэн ауэ дыкъакӏуэращи, псым Къежэх. Псы къежэхым нэхъ къабзэ дыдэр дэн дейрэ а псы къыщӏэжым? Къыщыщӏэжым дей. Къыщыщӏэжыр япэ дыдэ щыӏар Торэращи, къыщыщӏэжым дей къыщыщӏэбдзэнуи къабзэм дей. Мыкӏэ къакӏуэрэ къакӏуэрэ утхъуэнкӏи хъунущ ар, ауэ бгъэзэжрэ япэ дыдэм дей бегъымбар Еремей дыдэм иригъэтхащ Тхьэм. Фыздынэсам дей фыкъыщыувыӏэ. Псалъэм папщӏэ зыпӏэ зыгуэр ежьауэ кӏуэу щытмэ, Альберт жерэ цӏыхуу къоджэмэ, хьэмэ Арсен жерэ къоджэу щытмэ, укъэувыӏэну? Сыныщоджакӏэ зыгуэр зэрыжысӏэнур хьэкъкъэ? Аращи, сыту пӏэрэ щӏыжиӏэр фыздынэсам де фыкъыщыувыӏэ щӏыжиӏи Тхьэм? Фыщӏоупщӏэ, зыфплъыхь гъуэгужьыр къэвгъуэтыж, гъуэгу пэжри абы фыкърикӏуэ жи, гупсэху къэвгъуэтынущи. Гъуэгу пэж гъуэгужьыр щыщӏидзэр Инджылым де? Зэбурым де? Къурӏэным де, хьэмэ дэн де? Торэм де щыщӏидзэ потому что, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, Торэра япэ дыдэр, абы ипэ зыри щыӏэкъыми. Значит, къыщыщӏэбдзэн хуей Торэм деӏэ. Аращи, гъуэгу пэжыр, гъуэгужьыр, гъуэгуфӏыр къэвгъуэти, гупсэху, гурыфӏыгъуэ къэвгъуэтынущи. Цӏыхур нобэ гупсэху, гурыфӏыгъуэ къигъуэтын щхьэкӏэ, и гъащӏэр зримыпх щыӏэкъым, ауэ мы дунейм сыт хуэдэ ӏуэхугъуэм уи гъащӏэр имыпхыу щытми, мы дунейм зыри къыдитынукъым дэ. Мы дунейм тӏихыура, си адэ сӏех, си анэ сӏех, си къуэш сӏех, си ныбжьэгъу сӏех, си шыпхъу сӏех, и нэхъыбэм я бын ӏех. Ауэ цӏыху сыт хуэдэ губзыгъэ? Акъыл иӏэу гупсысэми мы дунейм къыщилъыхъуэр сыт? Гупсэху, гурыфӏыгъуэ, гузэгъэгъуэ, щӏалэгъуэ аракъэ псоми къэтлъыхъуэр? Ар псори здэщыӏэр Тхьэм дей. Аращи, абы узеузышалӏэр И кӏэмкӏэ щыщӏэбдзэнукъым, и пэра щыщӏэбдзэнури, Торэтым де щыщӏэддзэрэ Торэ, Торэт жыхуэтӏэращи, абы де щыщӏэддзэрэ дыкърикӏуэу щытмэ, псори зыхэгъэкӏа мэхъу. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, и пэм къыщыщӏыбодзэ. Итӏанэ цӏыху куэдым жаӏэ нобэ, зым зы жеӏэ, зым зы жеӏэ, зым зы жеӏэ. Ныжэдибэ буквалу зы щӏалэ гуэрым сепсэлъащи, Закир Найк и уазхэм содаӏуэри, Уэ жыпӏэм техуэкъым. Уэ пцӏыщ жыпӏэр жери къызжеӏэ. Икӏи жызоӏэ, Закир Найк лъэпкъкӏэ сыт, пщӏэрэ? Сыту ирехъу, индус гуэра хэт сигу къэщэбауэ, икӏи жызоӏэ, адыгэ щӏалэрэ арабу сощӏ, Индусу сощӏ, сыт хуэдэ бедуину сощӏри, рингым зэзэуэну ихьауэ щытмэ, Уэ сыт, си къуэш, хэт болеть щӏэпщӏыну зыдати, уэ езы къэбубыдам, жи. Адыгэ щӏалэраӏэ болеть щӏэпщӏыну-тӏэ? Нтӏэ, Закир Найккӏэ болеть щхьэ пщӏэрэ иджысту сэ укъызэмыдэӏуау? Сэ япэщӏыкӏэ къызэдаӏуи, итӏанэ абы едэӏуэж. Аращи, абы ученый куэд щӏэсу псоми епсалъурэ, псоми мат яхуигъэувурэ псалъэ жиӏэну ар, дэри тхуэщӏынущ ауэдэ, постановкэ пхуэщӏынущ, ауэ сэ жысӏэну сызыхуей нобэ зауи бани сыти щыӏэкъым, ауэ Пэжыр къэпщӏэн щхьэкӏэ хэт жиӏэми, Закир Найк пэж жиӏэми, сэ пэж жысӏэми, мыдрейм пэж жиӏэми къэпщӏэн щхьэкӏэ, уэ езыбы пэжыр пщӏэн уей. Егъэджакӏуэм итха диктантым е сочинением, хьэуэ, еджакӏуэм итха диктантым е сочинением егъэджакӏуэм щыуагъэ щӏыхигъэкӏыфыр сыт? Блэкӏауэ ещӏэ, ӏуэхугъуэм блэкӏауэ ещӏэ, уже хещӏыкӏри ара, пэжри пцӏыри ещӏэ абы теухуауи ещхьыркъабзэу, сэ езыбы пэжыр сымыщӏу щытмэ, хэт пэж жиӏэми къысхуэщӏэнукъым. Аращи, нэгъуэщӏым ущымыгугъ, жи, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, цӏыхум щыгугъыр унэхъуащ, сэ къыщыгугъыр унащ, жи, дыкъэзыгъэщӏам. Аращи, сэ си акъылымкӏэ сынэсын уей пэжым. Процент бгъущӏу нобэ мобы жиӏа, мобы жиӏа, мобы жиӏа жаӏыжура, а и акъылымкӏэ нэсӏым. Аращи, нобэ си къуэш си шыпхъуэ фыкъизджэну сыхуей, и пэм щыщӏэдзу дыкърикӏуэну. Урыс дин, немыцэ дин, грузин дин щыӏэӏым. Щыӏэр зы Тхьэщ, дыкъэзыгъэщӏауи абы зы хабзэ иӏура? Нобэ цӏыхур Тхьэм и хабзэм ирихьэлӏа нэужькӏэ, именно а Библием ирихьэлӏа нэужькӏэ, зы ӏуэхугъуэ гуэр илэжьын уей мэхъу. Библием ӏуэхугъуэ гуэр уегъащӏэ. Сыт хуэдэ ӏуэхугъуэ абы уигъащӏэр? Тхьэр зиӏысыр, Тхьэм и хабзэр уегъэлъагъури, Уэ уи гъащӏэр абы ебгъэпщэн щӏыбодзэри уи щхьэр епхьэхын щӏыбодзэ япэ дыдэрау, зыри узыримысыр къыбощӏэ. Нобэ цӏыхур зэресар сыт? Езыбы нэхъ нэхъ мыщӏ, нэхъ мыхъумыщӏэ цӏыхум зрелъытри абыхэм елъытауэ, дэ дыдыгъуэкъым, дыгъуагуэкъым, ди пщӏэнтӏэпскӏэ дышхэжуращ, жари, дэ жэнэтым дыщӏыхьэнущ, ди ӏуэху дэ тщӏэхэмкӏэ, жари, ауэдэу ягъэувауэ, зыгуэрым зебгъэпщэну ухуейу щытмэ, а ӏейм зумыгъапщу. Тхьэм зебгъэпщэн щӏэбдзу щытмэ, сыт къэпщӏэнур? Зыбгъэцӏыкӏунура уи щхьэр епхьэхынура сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, ар щихъщ. Сэ сыгуэныхьыщӏэщи, сэ занщӏэу си щхьэр есхьэхыну. Аращи, Библием дыхуэза нэужькӏэ Тхьэм и щытыкӏэр, и хьэл-щэныр, и хабзэм дегъэлъагъури, цӏыхур абдей къыщоувыӏэри, Сэ сыунэхъуа? Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, псоми дощӏэ, Тхьэм и унафэр зыкъутэр абы гуэныхьым къыпэкӏуэр сыт? Лӏэныгъэ. Гуэныхькӏэ зэджэр сыт? Нарушение Уголовного кодекса преступление. Дэ грехкӏэ зэджэр сыт гуэныхькӏэ? Нарушение закона Божьего есть грех. Тхьэм и унафэ пкъутам ар гуэныхьурэ? Ащи, си унафэ зыкъутам, жи, ар лӏэн уейщ жери жиӏауэ щыта. Аращи, Тхьэм и унафэр щыплъэгъуам дей уэ зыболъагъужри, сэ моду сыщытщи, сэ сылӏэн уейщ жыбоӏэ, ауэ Тхьэм и гущӏэгъум къыхэкӏыу, и фӏыгъуэ лейм къыхэкӏыуэ лӏэныгъэм ӏэмал къыгупсыса, Абы иужькӏэ тепсэлъыхьынщ, ауэ, Библием цӏыхур хуэза нэужькӏэ, ӏущӏа нэужькӏэ, Библием къегъэувыӏэри зрегъэхъуэж. Дыгъуасэ узэрыщытам уэду ущымытыжыну уещӏ. Цӏыхум езыбы зэи зыхуэхъуэжынукъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, псоми дощӏэ, Сыт хуэдэ мебель дахэ унэм щӏэтыр? Спальнэ ирехъу сэ сщӏэрэ, мыкӏэ нэгъуэщӏ ирехъу, кухни гарнитур ирехъу. Зэман гуэрым жыгыжьу къудамэхэр тету мэзым щӏэту щыта ар.

Сэ усхъуэжынущ, жи. Си тепщэныгъэм ухуэзгъэхьэзырыну си деж щыпсэухэм я хьэлыр пхэслъхьэнущ, жи. Си хабзэмрэ си хьэлымрэ пщӏэу абы утету узгъэсэнущ, жи. Цӏыхум станокыр къещтэри, ещӏ, нывэм къыхещӏыкӏ, дажи цӏыху дахэ, памятникхэр къыхещӏыкӏ, статуэхэр къыхещӏыкӏ. Аращи, цӏыхум Библием ӏущӏа нэужь ауэду ещӏ. Итӏанэ жысӏэну сызыхуейра. Нобэ Куэдым жаӏэ Къурӏэн еджэу щытми, сыту щытми, Инджыл, Торэт, нэхъыжьхэми жаӏэу щыта, Къурӏэнри, Торэтри, Инджылри, Забури согъэпцӏ жаӏэу щыта лӏыжьхэм. Иджы зы псалъэ Къурӏэным ипэкӏэ къокӏуэ, Къурӏэнми куэдрэ жеӏэ Инджыл жери. Инджыл жиӏэм къикӏыр сыт? Инджылыр адыгэ псалъэкъым, хьэрыпыбзэщ. Адыгэ псалъэкӏэ жыпӏэм сыт къикӏыр? Грекыбзэкӏэ Евангелие жыхуиӏэра? Урысыбзэкӏэ Радостный весть? Адыгэбзэкӏэ хъыбарыфӏ. Мы дунейм тет хъыбарыфӏ къыбжаӏэн нэхъыфӏ. Абы нэ нэхъ хъыбарыфӏ мы дунейм тет, дуней къутэжым къыхэкӏыпӏэ зэриӏэр цӏыхум жепӏэну. Аращи, абы абы иужькӏэ тепсэлъыхьын. Нобэ жысӏэну сызыхуейр ара? Библэр зэрызэхэлъыр, тхылъ хыщӏрэ хыуэ зэрыщытыр, бегъымбар плӏыщӏрэ плӏым зэратхар, плӏыщӏрэ плӏыри зы гъуэгум тету къызэрыкӏуэр, псоми хужь-хужь-хужь жаӏэурэ къызэрыкӏуэр, хужь-хужь жаӏэурэ зыри фӏыцӏэ къызэрыхэмыхьэр Библэм теухуауэ. Итӏанэ, Библэр Тхьэм и Жьэм къызэрыжьэдэкӏар езы Тхьэ дыдэм щыжеӏэ. Зы псалъэ си жьэм жьэдэмыкӏауэ хэткъым, жи, итӏанэ, арауэ, Си жьэм жьэдэкӏауэ псалъэу абы итыр Мо уафэмрэ щӏылъэмрэ нэхъ блэкӏынущ абы щыщ зы псалъэ блэмыкӏыну. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, ар сэраӏым, ар фэраӏым. Ар Тхьэращи, абы и псалъэ пщӏэнчу жиӏэкъым. Абы и псалъэр жиӏам ар къэхъуну. Ар Тхьэ хъужкъым абы и псалъэр къэмыхъуу щытмэ. Мы дунейр псоми ди жагъуэ зэрыхъущи, зызейр Тхьэраӏым, мы дунейр Иблисщ зызейр, Сатана, дьявол жыхуэтӏэра, Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, ауэдэ Тхьи, ауэдэ дуней сэ сыхуейӏым, мы дунейм фӏэкӏа щымыӏэу щытмэ. Тхьэм и щӏыпӏэм уэдэ дуней щыӏэкъым. Нобэ цӏыхухъуитӏ зэрошэ, цӏыхубзитӏ зэрошэ, сэ сщӏэрэ. Мы дунейм щекӏуэкӏхьэ долъагъу, цӏыхум цӏыху ешхыж. Аращи, зыкъыхэвгъэщхьэхукӏ сэ си бынхэр, жи. Си псалъэм техуу фи гъащӏэр фщӏы, гуэдзыр хэсхыжынурэ хьэуазэр згъэсынущ, жи. Аращи, ар образну жиӏэурэ гуэдзыр Тхьэм фӏэлӏыкӏыу, Тхьэм и унафэ зыгъэзащӏэу, и хьэлыр Тхьэм и хьэлым техуу зыщӏара, хьэуазэр щхьэзыфӏэфӏра. Щхьэзыфӏэфӏу псэуращи, нобэ Тхьэм дыкъыхуреджэ, и псалъэ Библиемкӏэ. Си жьэм къыжьэдэмыкӏауэ зы псалъэ си бегъымбархэм ятхаӏым, жеӏэ. Девгъэгупсысыт сэри, фэри нобэ Тхьэм ухуэлажьэу, Тхьэм ухуэлӏыжьэу убегъымбару е сэ сщӏэрэ Исус и гъусэ ученикхэрауэ сощӏ апостолхэрауи? Абы уфӏэлӏыкӏыу, хужь жыу къыбжиӏауэ фӏыцӏэ жыӏэу птхыну? Тхьэм хуэлажьэ цӏыхум Тхьэм зыхуигъэлэжьэн ауэдэ цӏыху абы и псалъэр нэгъуэщӏу зытхын? Аращи, девгъэгупсыс, Библие нобэ дыкъреджэ, фыкъэувыӏэ, зыфплъыхь, фыщӏэупщӏэ, гъуэгужьыр, гъуэгу пэжыр къэвгъуэти гупсэху къэвгъуэтынущ, жи. Гупсэху цӏыхум къигъуэтын щхьэ, гурыфӏыгъуэ къигъуэтын щхьэкӏэ, гъащӏэм и купщӏэр ищӏэн хуей. Гъащӏэм и купщӏэм нэгъуэщӏым и акъылкӏэ дынэс хъунуӏым. Ефэндым къыджиӏат, попым къыджиӏат, священнослужителым къыджиӏат, профессорым къыджиӏат. Абыхьэм хъунуӏым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, абыхьэм ярита акъыл дыдэм хуэдэ дэри диӏэщи, дэ дынэплъысын хуей, дынэджысын хуей. Аращи, си къуэшхэ, си шыпхъухэ, нобэ зэ дыкъреджэ аргуэру ди Тхьэм, Хъыбарыфӏыр зыдынэсам хэт де нэсауэ щытми, акӏэ вгъэӏэпхъуэ, жи. Цӏыху акъылкӏэ зэи хъыбарыфӏыр дыдей къэсынутэкъым, Тхьэм езбыр къигъэсаура, езби и гущӏэгъум хэкӏыу, и фӏыгъуэлейм хэкӏыуи, нобэ къэзыщӏахэм хъыбарыфӏ жиӏэу щытмэ, дуней къутэжым къыхэкӏыпӏэ зыриӏэр къэзыщӏахэм адрейм ефт, жи. Дуней къутэжыр псыкӏэ щыкъутэжам щыгъуэ и къыхэкӏыпӏэу щытар кхъухьра, Аращи, псоми нобэ упщӏэ фхузогъэув, иджы нобэ дуней къутэжым и къыхэкӏыпӏэр сыт? Фынэджыс, фынэплъыс. Иужьрей зыхуэзэхэм, иужьрей зэӏущӏэхэм нэхъ гъунэгъу абыхэм зыхуэкӏын, абыхэм тепсэлъыхьын. Дыкъэзыгъэщӏам и нэфӏ псоми Тхьэм къытщихуэ, иджы нэгъуэщӏым и акъылкӏэ мыхъуу, дэ ди акъылкӏэ нэджысурэ нэплъысурэ щыӏэ тхыгъэ лъапӏэхэм еджэн, Ауэдэ цӏыху Тхьэм къытхищӏыкӏ. Амин.